Tarraingíonn sé daoine isteach ar an gceantar agus chuile shórt mar sin agus feiceann siad an beer istigh i nGaillimh agus bíonn siad ag rá oh tá brewery sa gCeathrú so ba mhaith linn teacht amach agus é sin a fheiceáil agus dhéanfaidh muid iad sin thart agus bíonn tours againn agus chuile shórt mar sin. Faoi láthair tá muid ag Conamara Brewery ar an gCeathrú Rua. Mise an head brewer sa Grúdlann Tá mé ag treabhadh ó 2021. Chuile táirge a dhéanann muid, mise a bhíonn á dhéanamh. Ón Step 1 go dtí Step Deireadh. Bhuaigh muid Gold ar stáitse Idirnáisiúnta i World Beer Awards. Fuair muid Gold ansin agus in Éirinn fuair muid Number One, so fuair muid an chéad áit in Éirinn, which is an-mhaith le haghaidh brewery beag in Conamara. Faoi cheann míosa, tá muid ag oscailt Brewhouse, beár beag a bheas ann agus théis an tour. Beidh tú in ann deoch a bheith agus chuile shórt mar sin, ceisteanna a fhiafraí faoin bpróiseas agus chuile shórt. Tá muid ag fáil níos mó i Gaillimh i gcónaí agus is aoibhinn le na turasóirí an ainm Conamara. Faigheann muid go leor gnó ó na turasóirí, eh, na Meiriceánaigh agus na Francaigh. Ceapaim go bhfuil sin rud ollmhór um, sa samhradh agus thart ar Lá Fhéile Pádraig. Francis O'Flaherty, sin, uh, sin an úinéir atá againn. Bhí rud eicínt mar sin Tester le Caoimhe Drom, dráma ag teacht thart chun dil sé spéisiúil Brewery bheith bheir i gCiarraí. Bhí Francis 1, bhí Garum Brewery chuir i gCiarraí. Mile tá difriúil le seart ar Chiarraí agus chuirt mar sin so bhí cinnte, bhí sé ag bheith páirteach gon ceantar Chiarraí agus Conamara agus chuirt agus géar dráma ag teacht. Bhí sé ag iarraidh éil agus leagar Éireannach a dhéanamh agus sin rud a bhí muid dhéanamh faoi láthair. Tá sé i am. Cuid mhór de na tithe tábhairne thart fud chathair na Gaillimhe, go leor teach tábhairne thart ar Chonamara, Dúlainn. Bheadh sé ar fheabhas muid a chur thart fud na tíre. Creidim go mbeadh sin rud a bhfuil muid in ann a dhéanamh sa todhchaí agus tá súil agam go dtarlaíonn sé. So tá an lager againn, sin ceann bán atá, blas an-deas is kind of German style atá muid a dhéanamh. agus then tá an ale an-deas níos fruity agus sin é an ceann dubh, b'fhearr liom féin an ceann dubh, mar go bhfuil sé an-deas fruity a fheiceáil go leothaileach, agus chuile shórt mar sin. Seod é an main ingredient atá againn, an táirge is important go léir. Seod é an eorna, gheobhaidh muid ó Chontae Chorcaí. Malting Company of Ireland, Tá muid ag iarraidh a bheith go maith le carbon footprint linn agus ní bhíonn, ní bheidh muid ag iompórtáil chuile shórt agus chuile shórt áitiúil as Éirinn. Cuireann muid uisce isteach anseo agus cuireann muid málaí, na málaí eorna isteach ann agus tar éis cuireann muid na málaí eorna isteach ann tosaíonn muid á meascadh. So meascann muid suas é cosúil le, le porridge ar maidin. So anois tá chuile shórt curtha isteach ón mash, téann isteach go dtí an kettle. Agus anois tá mé le meascadh timpeall le déanamh cinnte go bhfuil muid in ann an leacht ceart a fháil don beer, don wort. Bhuel, an plean mór atá ann ná kind of áit níos mó brewery níos mó a fháil agus kind of beidh muid in ann níos mó, níos mó beer spéisiúil a fháil is chuile shórt mar sin agus.